dr lazarus chakwera ngati analuza chisankho one of the reason ndi nsewu wa chiweta zaka 5 analephera kukonza zimene anaononga ku mademo mwachitsanzo ofesi ya dc ku karonga inaotchedwa ndi cha dc mpaka lero sanamange ina kwa malembo anakumba nsewu womanga profesa arthur peter mutharika mwachidule ndikuwuzani kuti misewu yambiri inagumulidwa mu nthawi ya mademo koma analephera kuikonza in 5 years posachedwa ministry of transport and public works ayamba ntchito yofuna kukonza nsewu wa karonga ma tender atuluka kale mu news kuti apeze contractor pamene process ili mkati hrdc ikufuna kusokoneza ndi mademo ndiye timafunsa kodi atalowa chakwera hrdc yapanga mademo angati anthu anakhapidwa kuphedwa mabiliyoni omangira misewu anagulira mahewu kodi hrdc inapanga mademo malawi congress party inalowa mpaka kutuluka hrdc sinapange mademo ngakhale tsiku limodzi ndiye pano akufuna kutseka msewu wa karonga kukakamiza boma kuti likonze msewu akuluakulu chiweta road wayamba kuvuta lero

Now is better. Balaka Zomba Road. That was a death trap. Munthawi ya Chakwera. Lakeshore M1 Road. Amangoimba nyimbo ngati muja ankachitira ndi 4000 nkanthu. Pamene profesa wayamba kukonza misewu imeneyi sitilola wina kusokoneza. dpp yangokhala miyezi 9 ambuye anu aja amene anapotokola chilima ku chikangawa anakhala 5 years bwanji simunapange mademo poti nsewu wa chiweta nawonso unaloyipa tinene zoona pano hrdc ndi special branch ya malawi congress inu zaka 5 adalephera kupanga mademo mmawa mwake amapatsidwa ma contract mboma wa chakwera tamvera kaye mnyamata
nduna za boma komanso achakwera amene akhala kupita kunja more than 10 times kuwapempha imf kuti abwere kuno kumalawi koma imf imakana zaka 5 apm miyezi 9 imf yabwerera hrdc special branch ya malawi congress asatinyanse ndikunena pano aliyense amadziwa kuti hrdc is a political party special branch ya malawi congress atangotenga boma 2020 ambiri anapita ku embassy richard sembereka billy mayaya ndi ena otero panali wina anali ku addis ababa timothy mtambo anali minister of unity pa zaka 5 chakwera anasankha nduna za kumpoto speaker anali wa kumpoto minister of homeland zikhale ng'oma kumpoto minister of defense ali mkandawire kumpoto minister of sports uchizi mkandawire anali ku karonga minister of lands kezzie msukwa anali ku chitipa minister of transport jacob hara anali ku mzimba minister of trade vitumbiko mumba anali komweko ngakhale a first lady amachokera ku rumphi zaka 5 anali ndi kuthekera komanga chiweta road koma analephera hrdc sinapange mademo chifukwa anthu amenewa they were more powerful amene kutchula they could have done something pa nkhani imeneyi koma analephera lero aprofesa angolowa mboma miyezi 9 just 9 months mukawerengetsa september up to june miyezi 9 hrdc yamba kuuwauwa ngati agalu achiwewe akuti ayi titseka msewu utseka msewu wa amako munalephera kutseka msewu umenewu pamene unali ovuta kwambiri at least now we have a minister jappie mhango wayamba process yomanga chiweta road just 9 months tender ndaiona munyuzi posachedwa chiweta road ikonzedwa mukweneko tikapete paka baba jesu ndipo wanalonga chakudya mufuna kuwapasa ndimwe wapembelata ku lower shire si wa chapananga ndi ovuta achakwera anapita kumeneko ndikumangolonjeza maina akuti gwanda chakuamba highway sidik mia highway kumanga kwake kuna kumeneko kumangomangira mayina anapita kumpoto kumenekonso anamanga mayina orton chirwa international airport Orton- orton chirwa mausoleum chakufa chihana mausoleum kumangomanga mayina nawo sa china asamange siokongola akubwera akuti chilima highway ku phalombe apm asamange chipatala akuti john chilembwe hospital ngakhale airport chileka inamangidwa kalekale iye anangobwera nkumangapo dzina akuti bakili muluzi international airport and now we have a president akamachoka ku blantyre amayenda pa galimoto kupita ku lilongwe ndikumaona mavuto a msewu profesa arthur peter mutharika chakweratu amakwera ndege ali kuti chimwendo inu munkati aphika mkaiwa kwawo ali kuti chakwera wabwerera ukalalikire m'misika nkhani yatha ndiye wina asabwere lero ndikumatishokoneza ndi mapropaganda akuti cha dc special branch ya malawi congress anali kuti pamene anthu amadya chitedze ku machinga anali kuti saulos chilima anaphedwa ku chikangawa anali kuti osachita mademo kodi misewu imeneyi karonga chiweta rodi wavuta lero msewu umenewu anthu akhala akudandaula zaka 5 za chakwera hrdc inali kuti akuluakulu history is the best teacher